wee na-agwa unu ọ bụrụ unu na-eche na Ngozi Olabueze na-anya isi a because of eh, because of vote eyi atụ na Anambra steeti ị wụ liar na ọ wụrụ na i mepeha anya with this ife Abba Jigawa bịa bịa kwuo here ịmadachi na ụlọ ahịa emepezi anya ike this insult is too much this iwenye aka n'anya dị too much enwere mkpọ dị ọla Anambra steeti Paul Soludo, all that is now, you didn't prepare well to protect indigenous of Anambra. Ewe ahụ terrorist Ngozi Olabueze wee konya conquer Anambra with terrorism ha terrorism ị ma na ị wụ coward.

another people will start again so mụnwa na-agwa unu niile if you people eji m ohere a wee na-esendịrị Soludo message I don't like Soludo I don't support Soludo but I can never nọrọ ndụ na ndụ m ana m eku ume anụ m ebe Jigawa nwa a man from Jigawa Abba Jigawa a pure Fulani man ebiro n'ala Igbo this man don't live in ala Igbo at all at all This man is not an Igbo man. Onye kwuru okwu a onye isi ndị terrorist. Ngozi Olabueze know him. And Ogbogofa don come out. Sụọ ya na Hausa. O kwesịrị ịsụ ya na Hausa. O kwesịrị izi ndị Muslim ozi. Why o ji zi Christian? Sụọ ya na Hausa because they have well prepared. to wipe ndị Igbo out to take over Anambra steeti Ngozi Olabueze chọrọ isi na Anambra wee conquer I smile but the message achọrọ m ka unu kootu ebe a sendiele m Soludo meenụ ka this message m a ruo Soludo ntị Soludo let me tell you something you claim to be governor of Anambra steeti we are looking for biafra biafra abịabeghị anyị ayaghị eji because of na biafra abịabeghị gbaziele be anyị ọsọ or condemnụzie ndị nọ na be anyị no biafra now nobody is nọ na akwụkwọ na-achọrọ anyị biafra awa niile maazị Nnamdị Kanu eji eji ọbata obi eji ya eji o nwere onye anyị asị na onye a na-ejere anyị njem biafra now nobody Nobody. Absolutely nobody. For now, anyị ka nwere ani Igbo nwere nze nwee ọzọ. Ndị nna anyị, right from the beginning. ani Igbo nwere nze nwee ọzọ ka nọ under Nigeria. Ọ nọbe under Biafra because Biafra abịabe. Eziokwu dị mma ikwu ya. Until Biafra abịa. Until amụta onye a na-ejere anyị njem Biafra. We want to protect our land. n'aka Fulani terrorist because ejigo Biafra deceive anyị too much ejigo Biafra Ngozi Orabueze ejigo Biafra wee na-edeceive anyị wee na-eji njem okwu Biafra wee na-aconquer na-aconquer ala Igbo achọrọ m ka ndị Igbo niile forgetgodu anything Biafra now fesie reality nọ n'ala Igbo fesie the conquer of terrorist Fulani jihadist n'ala Igbo if you people don't do what I say unu niile ya eji eze wee kpee ekwere unu ya eji nkata wee kpere ọbara I can assure you unu amarọ ife na-abịanụ unu amarọ what is going on I'm telling you people I get it intel more than the work of this criminal maka anyị ji eso Ngozi Orabueze bumper to bumper I'm telling you n'oge ndị eziokwu dị n'eziokwu ka m na-agwa ndị Igbo onye ọbụla agwara m unu ana m akọ okwu Biafra o, because m nwere hope that Biafra will come mana for now nobody onwerọ onye nọ anụ si na onye a na-ejere anyị njem onwerọ onye m ma-asị na onye a ka m na-asupport na njem Biafra ihe dịgoro m mkpa kịta a wụ ani Igbo nwere nze nwee ọzọ

ọ wụ na ife Peter Obi na enwerọ m problem ọ wụ na ife our leader maazị Nnamdi Kanu na enwerọ m problem ụmụ aja ugo ebere na mgbanwu this man bịara kwuo okwu is a terrorist is a head of terrorist if you people take this thing lightly unu ya afụ nke toro pịatị mmiri ya n'elu unu ya ma onye ukwu ma onye nta na gọvanọ of Anambra steeti ọ wụ na ị nwerọ enough of security you have to uh, uh, uh, employ more this is a war between terrorists bandits Ngozi Orabueze this is even war Ngozi Orabueze edeclarego war na Anambra steeti against indigen of Anambra with the terrorist gang group here from Jigawa. I'm telling you people the reality. If you people keep quiet, Soludo. Ọkwa ị nwere ndị army, ọkwa na-ebi gị, ndị army nna akwụkwọ ga-abụ ọkwa ndị terrorist o. Because why this woman ji aba ife ọ na-aba? all this ndị amị niile a unu chịkọrọ esi ebudatara unu ebudatara all of them is terrorist ndị amị m na-agwa bụ 100 percent ndị Igbo if you don't have them go and call meeting emergency meeting plan all with them wee protect Anambra state and protect indigenous of Anambra Soludo ọ wụ na i nwee enough security mara ka ị ya-esi wee build onye very powerful